Dia daoibh rang 6, how are you all ar an 8ú lá de mhí Feabhra, so, the ochtú day of Feabhra 2021. Tá seachtain nua os ár gcomhair agus we're ar ais go dtí ár Léigh sa bhaile arís. ok? Seachtain nua and we're back to Léigh sa bhaile ar leathanach 50.

Yeah, so aimsir láithreach mainly, aimsir láithreach mainly, ok, we've tá and a few words that end in nn. Some aimsir chaite as well, fuair an rith, an bhí, so a bit of a mixture, a bit of a mixture here, so this is a good one. So tá madra nua ag Clann Uí Bhua, they have a new dog, this family, Clann Uí Bhua is their name, the family. Fuair siad ón ionad tarrthála é, they got it from the rescue centre, go down here, rescue centre. Is mongrel é, he's a mongrel, a mix. Tá sé trí bliana d'aois. Is breá leis an trá, he likes the beach. Gach uair, every time, a théann siad ar shiúlóid leis, every time we go on a walk with him, they go on a walk with him, ritheann sé i ndiaidh na n-éan, so, i ndiaidh na n-éan, ritheann sé, he runs i ndiaidh na n-éan, after the birds. Lá amháin, rith sé chomh tapaidh i ndiaidh na n-éan. he ran so fast i ndiaidh na n-éan gur tharraing sé he tharraing sé means he dragged daidí isteach san fharraige leis ok so rith sé tar éis an seagull seo i ndiaidh an seagull agus tharraing sé daidí isteach san uisce or san fharraige into the sea.

Ok, so you'll go, eh, voice message uimhir a haon, Céard atá ag Clann Uí Bhuadha? And I want you to ask the question and then give the answer. Ok, so what does Clann Uí Bhuadha have? That's éasca. Uimhir a dó, Cá bhfuair siad é? Where did they get him? Ok, so Cá bhfuair siad é? Your answer is going to start with fuair. Cén aois é? Easy. Céard a dhéanann sé ar shiúlóidí?

Phost ó Laura, OK. So, what's a ríomhphost? It's a type of mail, but it's a, ríomh means e or electronic, email. From Laura, ríomhphost ó means from. If it was to Laura, it'd be do Laura, but ó means from. So, she's writing to Leah. A Leah, a chara! Leah, my friend! Conas atá tú? How are you? Tá mé go maith. Tá mé gnóthach an t-am ar fad, ach is rud an-mhaith é sin. Gnóthach means very busy, busy. Ach is maith an rud é sin, that's a good thing, and it is a good thing to be busy. Tá cúpla scéal agam duit, I have a few stories for you. Tá cúpla scéal agam duit. Ok, and these were all tá, so that's aimsir láithreach, and it is mainly in the aimsir láithreach, but she's looking ahead now to next weekend. Beidh mé, I will be. Beidh mé ag dul chuig to a Bainis ag an deireadh seachtaine seo chugainn, chugainn, ok? deireadh seachtaine seo chugainn Bainis is a wedding ag an deireadh seachtaine seo chugainn is next weekend. So, Beidh mé I am going chuig bainis ag an deireadh seachtaine seo chugainn. Táim ar bís! Tá sceitimíní orm. Remember in the aimsir láithreach, there's no mé, so it's Táim, I am, excited. Or you could say Tá sceitimíní orm.

Hockey with her friend Áine. Beidh sé, aimsir fháistineach again, ar siúl gach Luan tar éis na scoile. It will be happening gach Luan, every Monday, tar éis na scoile. Beidh mé, I am, ag dul go dtí an fear sneachtana, an fear sneachta san amharclann Dé Sathairn. Again, I am going to the fear sneachta, the snowman, and it's in quotation marks or speech marks because it's the name of something, san amharclann, amharclann is the theatre.

OK. Uimhir a haon, you'll ask the question Cé a scríobh an ríomhphost? Who wrote it? So Scríobh blah blah blah blah blah an ríomhphost. An bhfuil sí gnóthach? Is that person gnóthach? So An bhfuil your answer is going to start with Tá or Níl. Uimhir a trí, An bhfuil aon scéal aici? Does she have any news? Again, your answer is going to start with Tá or Níl. Now, if you look up here, guys, you're not going to say Oh, tá cúpla scéal agam duit. Because you're not her, you'll say tá scéal aici, she has news, tá cúpla scéal aici. And you wouldn't say duit, for that, that's for you, tá cúpla scéal aici, G, for her, she has news for her, so tá cúpla scéal aici di. My God, I think I've told you the answer for all that one. Uimhir a ceathair, Cá mbeidh sí ag dul an deireadh seachtaine seo chugainn? So, where will she be going?